Beni agatadas e beni agataus ai custu atobiu nou de Boga Boxi, su programma in lingua sarda e atras linguas de Sardinna, ca bolit donai boxi a chini at decidiu de bivi, traballai e frincai in Sardinna. Oi seus in Arrolli, una biddixedda prenda de su Sarcidanu, po sa festa de Santu Nicola de Bari, un'acuntèssiu ca ponit a pari devotzioni, cannutu e identidadi. In is bias de su centru istòricu, me in su primu nùcleu abitativu ca pigat su nòmini pròpriu de su santu, assisteus dònni annu a unu callendàriu arricu de eventus, sa processioni religiosa acumpangiada de su sonu de is launeddas, de is cavaleris a cuaddu e de is trumas de su folk a fai is pàrdulas, su crispesu e sa bestimenta de sa sposa, sighiu de su ritu de su sciugàriu, rapresentau de is fèminas de Arrolli. Totu acumpangiau cun ammostas, laboratorius, espositzionis, spetàculus de mùsica e cosa de callidadi a papai. Eus a atobiai is cuncordadoris, sa Pro Loco, is bividoris e chini animat is stand de Pratzas Abertas po cumprendi eita rapresentat custa festa po is arrollesus e po chini tenit amantia. Traditzionis che custas no aguantant a solas, ddu at sempri callancuna e callincunu ca scioberat de ddas apoderai bias, fintzas in cust'atobiu craramenti sa lìngua sarda est s'aina ca no fait a ndi fai a mancu, po contai un'identidadi ca sighit a apoderai acàpius sentidu de apartenni e benidori.
Totus impare a su Santu Elettu. Pro Baianas grandu cojadore, lu giran, lu tocan cun amore. Dimandan de coro su coju perfettu, faghen cun ispera sas preguntas, cantende sos brebos a manos giuntas.
Santu Nigola est meda sentiu a Urroli ca est unu santu coiadore e chi sanat sos males de sa genti. Semus in su rione de Santu Nigola, su rione pius antigu de sa 'idda. Infati narant chi prima sa prima popolatzione orrolesa fut tota in su rione de Santu Nicola. Custa festa est una festa meda antiga chi si faghet duas bortas s'annu. Su sa festa principale est su vinticincu de màgiu, s'àtera festa est su ses de Nadale, de su mese 'e Nadale. Sa festa de su mese 'e Nadale Tenede comente obrera una femina. Inveci sa festa de su vinticincu 'e màgiu, o de su mese 'e màgiu, si cherimus nàrrere, tenede comente obreri un'òmine. In su mese 'e Nadale si faghet su fogadone e si faghet sa procissione in su rione e sas missas po su Santu. Invece in su mese 'e màgiu est una procissione solenne cun meda cuaddus, medas grupos folclorìsticos e meda sentida dae totu sa 'idda ca calat fintzas a parte bàsciu de sa 'idda. Amus chircau de immanniare custa festa organizende pratzas abertas e invitende genti meda a bennere a esporrere sa sos manufatus chi ognunu de issus tenene comente hobbistas, comente artigianus, comente tessidoris. Trebagliadores de sa peddi. Su maistu de sa silografia fuat Giovanni Dotzo. Apu fatu sa prima stampa, a sa fini su maistu, dopu chi dd'apu fatu biri sa prima stampa, At pigau unu breviariu de silografia, at sfogliau finas a candu at cuberau sa pagina chi chi assimilada a is segnus chi ia fatu eu in custa matrici. At nau, mi, custu est su chi assimilada a tui. E tandu unu pagheddu de ingui M'iat incoragiau e fua partiu. Apu fatu sa prima, apu fatu sa segunda, pagu pagu mellus, poi sa terza e sa cuarta ancora prus mellus. E tando de su de cussu biancu e neru torru a nai chi non mi praxiat, praticamenti me m'est nàscia totu custa passioni e seu arribau a cantu seu arribau. Sa xilografia est fata in una matrici de linna de ollastu e deu seu unu de is ùnicus, fortzis s'ùnicu adiritura, de incidi in s'ollastu. Allora poita is atras linnas funt pabaus prus moddis e sunt pe pari cussa chi est prus Usada in totu su mundu est su bosso. Su bosso poita est est cumpatu e unu pagheddu assimbillat, no nau a s'ollastu, ma est meda meda tostau. Quindi prus tostau est e prus su segnu essit prus fini. E quindi sa delicadesa appuntu chi tenint custas ca parint fatas non in sa linna ma in lastras de de ferru, de brunzu e così via. Apu sceberau propriu custa linna po mi distingui puru de sa diversidadi de is atrus E in Verona de essi propriu in dogna sensu sardu al centu per centu, siat comenti incisori e siat comenti de materiali, nareus, no. Si traballat prima de totu fendi su disegnu in sa taula, cun d'una pinna a nieddu oppuru cun d'unu pennarellu nieddu. E una 'orta chi as fatu su disegnu, praticamenti ddu fais in su paperi, o de chi no unu chi est bravu ddu podit fai direttamenti in sa taula puru, ma po no isbagliai mellus a ddu fai in su paperi, poi tramiti sa carta a carboni ddu ddu trasmitis in sa taula. Una 'orta chi dd'as trasmitiu in sa taula, si fait su traballu chi est lungu e fatu de trategiu, nci 'olit meda meda passienzia. Dopu dopu chi asi fatu totu custu traballu ca segundu is sa matrici chi ei poi durai du tres mesi puru e depis traballai totu a su contrariu de cumenti tui bisi s'immagini tanda a cua si pigat s'inchiostru cun su rullu si passat s'inchiostru in pitzus de sa lastra a cua ponendi su paperi a pitzus cun d'una cullera poita eu stampu totu a manu cuss'est importanti non in tipografia Pongiu su paperi in pitzus, cun d'una cullera fatzu pressioni a pitzu de su paperi fina a candu mi essit sa stampa. Una borta chi decidu cantu copias ndi fai, in genere fatzu binticincu o trinta copias po no essi tropu esagerada sa sa tiradura, annullu sa matrici cun cun istriscias o puru cun d'una X, in modu de indicai ca ci funt cussu nùmeru e basta, no ndi podis istampai prus. De Santu Nicola tèngiu arregodus de piciocheddu piticu, tando si 'essiat cun is bois, no cun is no cun su carru, si 'essiat feti cun is bois e s'andàt a sa festa, si ingolliat su santu in sa festa E s'andàt in pitzu totu, tando no ddu no ci fuant bancarellas cando fua piciocheddu piticu eu. Est cambiau totu, immoi sa festa giai giai no s'intendit a intru comente est festa, est festa de Deus, de santus, immoi funt festas tantis po 'endi e certu srebint po fai arribbai sa genti. Seu una persona appassionada de de ebras e de i custus fragus antigus, poita ca m'arregordu m'arregordu de candu fia piciocheddu piticcu e pigaus, deu fatzu s'ollestincu, pigaus s'ollestincu, tando s'ollestincu fuat sa materia giai giai chi sa natura ti 'onàt, poita ca olias in bidda non nci nd'iat E tando is ominis e is feminas, cando fuat annada 'ona, andànt a boddiri s'ollestincu, ddu poniant in custu saccu de ballàgiu, ddu callentànt, ddu stringìant e ndi essiat s'ollu, ddu poniant in d'unu craddaxu e ognia mengianu ddu callentànt e s'ollu nd'apillàt apitzus, Tando cun d'una cullera ndi 'oddiant cust'ollu poita ca fuat oru, tando po su tempus fuat oru custu poita ca no nci nd'iat atru de ollu, tando s'ollestincu s'usàt feti po fai is tzipulas, fuat unu fragu chi in totu su cinau ddu 'ntendiant e tando sa genti nd'aproillàt. Tando mi seu documentau, apu studiau, apu lìgiu e apu biu totus is caraterìsticas chi teniat custu lestincu e tando mi seu postu a boddiri s'ollestincu. Ca a ndi 'oddiri s'ollestincu est laboriosu, poita ca no ddu at ni tragavenu po ndi ddu 'oddiri e ni nudda, ndi ddu depis boddiri cun is manus, ndi depis ponni unu sèchiu, innoi ananti, eu mi pòngiu, e ddu spimpirinu. Comenti narant prima, a ddus pimpirinai, a ndi ddu 'oddiri, a ndi ddu stacai. E tandu una 'orta chi ndi dd'at stacau ddu pullu de sa folla e ddu ingollit a su frantoiu, ddu ingollit a su frantoiu chi poi in su frantoiu ant a fai totu s'estratzioni comenti faint s'oll'e olia. E generalmenti ddu at dus metudus de de de s'estratzioni de s'ollu, ddue est cussu a callenti e cussu a fridu. Apu cumentzau a fai s'ollu 'e Santu Anni, andat beni po po una surra de de cosas a su croppus, andat beni po s'herpes, andat beni, deu ndi dda dongiu meda po su fogu 'e Sant'Antoni, chi andat benissimu, eccu funt dus santus, unu est sa maladia E una est sa cura. Candu fia piticheddu apu sempri tentu custa passioni de iscolpiri sa perda, su marmu in generali. Tengiu ganas de de de averi una scolla a chini si 'olit iscriri. po imparai perchè tengu su laboratoriu ingui, de candu fia piticheddu eu, già in terza elementari deu ia fata a paperinu de de perda 'e contoni, perda 'e campanili, deu no bivu 'e cussu trabballu, custu ddu fatzu giai po passatempusu poita ca non nc'est, non nci nd'at de smerzu, no est chi Poca arroba eh. Vupi est unu progetu chi nascit in Sarcidanu, in sa 'idda de Arrolli, est sa 'idda de babbu miu, issu tenit terrenus innoi, apu pigau a coro custus terrenus, ddus apu ddus apu ddus apu castiaus cun amori e apu biu ca ca est oru. Mi seu pentzada a unu progetu chi valorizit su potentziali de sa botànica e apu quindi incumentzau a contatai produtoris de olio extravergine d'oliva chi superiore chi est fatu de manus de sardus. Mi seu cuncentrada in s'Ebra de Santu Anni e in s'Abruschiadinu, in su Lestincu e apu postu in pei una linea de cosmeticus naturalis sardus Controllaus, tengiu unu laboratoriu artigianali ma ma est necessariu po ddus 'endi in totu su mundu unu laboratoriu asseticu chi cunfirmit sa totu sa filiera chi tocat a rispettai po ddus 'endi.
Da candu fua piticu e candu fua piciocheddu sa festa 'e Santu Nicola fuat festa manna, poita ca in cussu periodu si 'ogant in sa processioni Is jus cun is bois po ddus benedixi. E m'arregordu ca is tzius partiant de s'eca de su Comunu prima, de sa biblioteca, fintzas apitzus, quindi no est una cosa chi est istada inventada immoi, fut prima puru, nci fiant tzius de turras e talleris, turronis, insoma, de onnia ginia. Po nosu piciocheddus de su Cinau fut una, in cussu periodu fut una festa sentia, festa bella poita potzaiaus scorrillai innoi in totu su Cinau e m'arregordu ca cumenzat sa novena de Santu Nicolla Quindi nosu andaiaus a pratza de pratza igresia e prima de sa missa giogaiaus a su giogu de su sedatzeddu, però poi ita sucediat ca candu cumentzat a avicinai s'ora 'e sa missa su preti si nci 'ogàt no. Deu seu istau obreri de Santu Nicolla in su millinoixentusetanta mi parit ca fua in prima media E m'arregordu propriu custu fatu de andendu in processione de custas tzius de turras e talleris, turronis, qualsiasi, giocatulus, chi fuant ispainaus in totu sa sa 'ia. Poi insomma dopo is annus setanta, setantacincu sa festa est istada unu pagu S'est unu pagu abbandonada, si fiat sceti sa processioni. Custa festa est istada arriprendia in su duas milla e cuatru. Eus cumentzau prima a si riuniri unu grupu de genti de su Cinau sceti E eus cumentzau a insomma a rifai sa festa, a fai mostras, a betiri bancarellas, seus andaus, andaiaus omu po omu a circai is artigianus po ddus invitai a esporri, nc'iat chi fiat corteddus, chini chi traballat sa perda, chini linna, insomma nc'iat unu pagu de totu Da su duamilla e cincu duamilla e ses in pràtica sa festa est gestia impari cun sa Pro Loco e eus cumentzau cun sa prima manifestatzioni de cortas abertas o pratzas abertas, in pràtica cumentzendu de s'eca de Toruciu Sulis, s'aberiant totus is pratzas Acantu ddu iat genti chi esponiat, genti chi coiat cosa, ecco. Ecco, de cussus annus in poi sa festa est man manu sighendu a avantzai e coinvolgendu meda prus genti, meda prus genti de sa 'idda puru chi partecipat. Insoma, nc'ant meda turistas puru in giru chi funt interessaus a custu tipu de manifestatzioni Soto insoma quarsiasi aspetu chi si nerit, de sa de sa cosa 'e papai a a s'artigianau e basta.
Deu praticamente seu nàsciu innoi, in custu viculedd'e innoi, di fronte a su nuraxi E candu fustis piciocheddus nosu ddu artziaiaus meda a su nuraxi, a pitzus de su nuraxi si ncraraiaus ca si bit totu sa 'idda, no? Est meda panoramicu. Candu fiant a Santu Nicola de s'Ierru, su cincu 'e dicembre, e fiant su fogadoni, nosu ddu castiaiaus e ddu biaiaus de omu de nonnu, ddu fut sa ziminera inguni, ddu fut sa fentana chi 'onat a pratza 'e Santu Nicola e ddu biaiaus innia, e quindi fustis innia de festa cun apuntu fradillis, tzius eccetera e si spassiaiaus aici Nonnu Litera fiat su sabateri e fuat impegnau fuat impegnau ca fuat cunfraru e fuat praticamenti issu fuat teniat is crais de sa crèsia 'e Santu Nicola poita su preti de tando no m'arregordu chi at essi don Murru probabilmente fuat issu e si fidàt e ddi 'onàt is crais, ma s'ocupàt fintzas de fai calincunu arrangixeddu in crèsia poi sa festa fuat iscullai iscullendusindi praticamenti quindi s'est torrada a ponni unu pagu in pei de cant'at essi, cuindixi annus fait, ma no feti custa, ma in s'ierru sun peparis, su fogadoni fuant meda chentz''e ddu fai, e imoi funt torrendiddu a fai, funt fendiddu ogni annu, dd'at sempri un'obreri. Prima de Santu Nicola, in custu periudu, in su mesi 'e maju, fiant in cresia fiant novenas, fiant s'arrosariu a merì, e a piciocheddus nos andaiaus innia a giogai, a Pratza 'e Santu Nicola giogaiaus a Lunamonda, giogaiaus fatzaiaus cucurumbeddus
Centu unu e tres mesis ca seu nascia su cincu su su trexi de febraio de su binticincu e apu patiu famini puru Nau sa beridadi, apu fatu seti fillus, de is seti mi nd'at abarrau feti duas. A totu dì apena si podit camminai, mi seu fiudada in su setantatres, fadei su contu, issu teniat corantanoi, candu mi seu coiada deu tenia sexi e issu dexeseti, de cosa est istadu de coiai, ma Gei nc'est passau. Su prispesu est nàsciu in Arrolli in su milliotocentusdexeseti e fuat tziu Ambrosu Mereu chi dd'at fatu po sa primu 'orta e dd'iat portau a Sàssari po unu po cincuanta chillus de trigu. Tandu su tempus fuat unu pagheddu peus de moi. Comunque est stata una bella cosa poita su primu chi at fatu dd'iant fatu cun su lau 'eru e però depiant portai sempri custu simbulu tipu s'arrosariu, is campanas, sas rosas e totus is formas de is panis chi fuant sa S, sa coroncina E sa rulliana chi iat essi sa fede nutziali. Tandu no esistiat s'oru comente immoi, si poniant sa fede. E is mamas iant imparau a, tramite is becias, a fai su pani biancu e ddu fiant pintau, tandu iant postu zafaranu e quindi no est chi andant a butega, fiant totu tra bixinus, tra parentis e s'arrangiant aici. Deu apu tentu una grandu fortuna candu s'est fatu in Arrolli, eus initziau unu cursu de pani fatu tramite s'Ersat e su sindigu Marcu Pisanu e custa cosa fuat fata cun s'intentu de podi traballai is feminas, dato ca sa femina est sempri in domu E sa crisi est torrendi a benni, at nau tocat a preparai sa genti a traballai. Deu no scia ca tenia custu custa doti. De piticca m'est sempri pràxiu, apu sempri agiudau in domu a fai su pani, andai a ciuexi, però de fai custu pani biancu no mi ddui fua mai posta. Dopu custas coranta seti personas fuaus, si seus postas in grupus, dopu finiu cincu lezionis, E seus ognuna de nosu andada a domu e su cooperadori s'at nau, Moi poneisiddoi e bieis ita si poneis a fai. Deu non mi nci est torrau s'atra origa, sa cida etotu, su cenabara, e apu fatu su pani a sola, apu nau, Moi già apu a bolli biri ita apu a fai. Mi seu posta deu e su pani. Apu Circau de pentzai totu su chi apu fatu cun issa maista tzia Elena Boi, ca fiat sa maista mia, e sa die chi dd'apu fatu mi su pani m'est arrennesciu. Andu acanta a sa maista e ddi naru, miridì, dd'apu petiu unu cocueddu, no est bellu comenti fait fustei, però nci apu provau. Hi, filla mia, at nau, deu gei dd'ia nau ca tui, at nau, pariasta ca Ca giai de sa segunda letzioni teniasta custu donu, at nau, ddu iasta postu coro e animu. Custus fueddus ddus apu tentus a contu e apu nau, no depu deludi sa maista, imoi mi ddui ponciu. E aici apu fatu ognia cida, mi fia is cositeddas mias, agoa mi fia su pani. E poi est capitau ca est beniu su cooperadori dopu cuatru cidas e m'at nau, Maria Bonara e ita ses fendi? Spoddiu, beni ca bis ita apu fatu. E ita bellu, at nau, ses cumentzende a ddu fai, nc'apu provau e no sciu ita cumenti nd'at a bessiri. No, no, at nau, sa bona volontadi dda tenis, sighi. E nc'apu fatu finas a candu mi seu postu a fai su prispessu. Dd'apu nau, custa certu no est una cosa de fai in duas dis. E nc'apu postu bellus cincu mesis e prus, a bellu a bellu, ogna dì fia cuatru cincu formas ogna dì, dopu chi fut allevitau dd'apu inforrau, pintau E aici apu sighiu e nd'apu fatu cuatru. Totus serrantasogus, pentzendi chi apu tentu una grandi fortuna e dda podint tenni is atrus puru. Comenti mai custas amministratzionis no si preocupant de sa cosa 'e sa terra? No podeus essi totus studentis, no podeus essi totus maistas, ma maista de pani però si podit fai, si podit insegnai, nc'at genti chi magari podit essi chi aberrit un'atividadi comente deu fua atenta a ddu fai. De su millenoixentusetantacincu seus intraus a fai parti de su grupu folcloristicu chi nci fuat in bidda, iant giai fatu, ci fuant giai cosas de piciocheddus e iant giai organizau unu bellu grupu. E deu mi seu apassionada a-i custas cosas, propriu mi praxiat meda su ballu sardu e nci dd'apu fata a intrai impari cun su gruppu chi nci fuat me in bidda. Seus andaus a su Redentore a Nuoru e iau bintu su primu premiu po-i ballus, cun su ballu de is pastoris cun su gruppu chi iaus nomenau Nuraxi Arrubiu. De tandu propriu seus andaus meda meda 'eni, propriu fuat praxiu meda custa cosa, iaus baddau cun is bestepeddis e is matzoccas e totu cantu Candu m'arregodu ancora sa cosa, cussa noti chi eus baddau me innia a Nuoro in s'anfiteatro, m'intrat ancora su frius poita cumenti s'iant biu bestius cun estepeddis e matzocas, si fuat pesau su logu, si fuat pesau a boxis e applausus, s'iant propriu acoltu meda meda 'eni s'iant acoltu. Poi est capitau, m'ant torrau a itzerriai po cancuna 'orta, però no ant tentu prus gana Imoi ci funt is fèminas de Arrolli, spereus chi potzant andai innatis. Seus perdendi meda meda traditzionis. A innatis deu m'arregodu, deu tèngiu setantunu annus fatu, e però deu de piciocheddu piticu andà in dònnia omu, parit ca s'ant s'ant fatu ignorantis, no scius prus nudda. Imoi giai giai is pastoris puru no scint fai mancu prus su casu, poita ci ddu portant totu a sa cooperativa e andant a innia a ci portai su lati e quindi cancunu nc'est abarrau chi fait casu giai totu is atrus non ndi faint prus e deu fua pentzendi puru chi est unu mali custu poita a innatis in domus onnia omu e eo m'arregordu de piciocheddu piticu poita deu mama fuat levadora me innoi in bidda e si nd'andaiaus a in gortu giai in donnia omu si podit nai ca deu seu intrau in donnia omu innoi in bidda in Arrolli E deo ddu bia ca in dònnia omu ddoi fuat su trallaxu, ddoi fuat s'animalieddu, sa ebrei po su lati, e ddoi fuat su procu, ddoi fuat, ddoi fuant is puddas, ddoi fuant is piocus, e ddoi fuat s'angioneddu ca poi fatu fatu ddu depiant coi, poi eo m'arregordu puru grandu festas in bixinau candu si coiat su procu, candu si 'ociat su procu, tando si pinnigat totu su 'ixinau a pari S'agiudànt pari pari e quindi fut totu una festa. Ma ca su meri ndi ddi coilàt pagu etotu de de procu, però ndi pinnigat de is atrus candu ddu ociant is atrus in bixinau. Immoi inveciis no nci at nemus. Is trallaxus, ndi nci fuant is trallaxus, onnia omu teniat su trallaxu e candu ddi srebiat a fai arroba, mantas, eo m'arregordu manta de burra, sa propriu cosa, si pinnigant totus is tzapulus becius, Si segànt a longu a longu e tando poi si pindigànt e fiant totu mantas chi sa genti poi si poniat in is domus e srebiànt po medas cosas, fiant tapetus, fiant burras, cumenti ddas tzerriaiaus nosu, is lanzoros de burra chi poniant, quindi totu custas cosas mi dispraxit ca megaus a nci ddas perdi, imoi a sa fini finas totu sa genti a bellu a bellu eu m'arregordu de piciocheddu E candu nci iat finas e una surra 'e sabateris in bidda, nci iat seti otu sabateris in bidda, imoi aditzi aditzi nd'at abarrau unu, unu feti chi sighit certas cosas, poita imoi est totu piga e fullia, piga e fullia, ti comporas sa cosa e nci dda depis fulliai, comporas sa cosa, dda faint comporai e faint in modu chi non dda potzat mancu arrangiai, quindi non serbit mancu a nudda totu custa cosa, e megaus a nci perdi totu custas cosas Traditzioni puru e medas ancora deu biu piciocheddus puru chi no nci arrennescint mancu prus a fueddai sardu.
No bessius feti po is festas ma circaus de fai atras cosas puru po apompiai is traditzionis nostas insoma su prus possibili comenti ocannu e is atrus annus puru innoi per esempiu eus fatu custu museu circhendi custa mostra insoma circhendi de de fai essiri aforas is cosas atacadas in is cadascius de is arrolesus Si ocupaus puru apuntu de fai tipu cursus de cosìngiu po imparai e po tramandai su estiri nostu, su estiri apuntu de is festas. Est giai dus annus chi ddu feus, eus fatu is gonnas, nd'eus fatu una bintina, una bintina 'e cossus, deventalis, immoi cust'atòngiu eus a fai sa camisa aici insoma cumplettaus su costumu nostu, però giai essiant prima po Santu Nigola, po Santa Caderina, s'agatant a essi giai sempri totu feminas e quindi de inguni poi est nasciu appuntu is feminas de Arroli, poita is ominis ormai funt rarus a essi in costumu, giustu po Santa Caderina apitzu de is carrus o a cuaddu. Initziaus cun sa preparazioni de su crispesu chi est una cosa tipica de Arroli chi narànt ca fuat sa mama a dd'arregallai a sa filla candu si coiat, comente una sorta de bomboniera, nareus, de buon'auspìciu, cun totus is panis apuntu ritualis chi s'usànt a s'època. O puru nci fuant, narànt puru ca podiat essi, cioè podiant essi totus duas is cosas, custu de sa mama o puru sa sposa etotu Chi ddu fiat po fai biri cantu fut brava sopratutu a sa sroga. E poi dopu partius in corteo cun is crobis in conca cun su sciugariu, poita tandus su sciugariu, cioè su corredu ddu ingolliant aici, a meno che no fessant meda arricus e teniant su carru e tandu in parti ndi poniant su carru, de chi nou fuat cun is crobis E quindi oi custu merì eus a fai cussu puru, insomma, po torrai a bivi custas cosas chi fiant antigamenti, insomma, po no perdi is traditzionis nostas. Is massajas de su rione, ma no solu de su rione, de totta sa 'idda, si unin sas dies innanti de sa festa e preparan is pardulas de casu de offrire e de 'endere a chie partecipat a sa festa. Is pàrdulas sunt de casu de brebei, in cantu in custu perìodu is brebeis ant apena parturiu e giughent lati meda, e si preparant is pàrdulas cun su lati, s'arànciu, is osu e su zaferanu. Ite àteru bos poto nàrrere, sa Pro Loco custos ùrtimos annos si est dende meda ite fàghere, Po fagher bènnere gente meda a connoscere Aurroli, ca Aurroli est una 'idda chi mèritat, tenet meda nuraghes, su pius importante est su nuraghe Arrùbiu, su nuraghe de Santu Nigola, chi semus circhende de valorizare meda, in cantu est pròpiu su fulcru, su centru. de su rioni pròpriu intorno in circu a su nuraxi semus sighende de fagher custa bella festa.
Ocannu puru in sa crèsia antiga atòbiat su populadu a sa missa. Medas lu faghen po impromissa, massajos cun su ju, frores e ispiga. A benneighè s'annada 'e fadiga. Baianos cun afidu in mente fissa, totus adoran Nigola su Santu, sighint sa missa, su coro, su cantu. Po cust'atòbiu puru eus acabau. Gràtzias po s'ai sighiu. Si torraus a biri sa cida chi 'enit cun d'unu atòbiu nou de Bogaboxi, chi in su 'nteri si 'olleis sinnalai eventus, fatus o acuntèssius dìnnius de essi contaus, scriei-sì una lìtera a su giassu bogaboxi punto tv sitzigoro gmail punto com, poita seus innoi, prus che totu, po intendi sa boxi de bosatrus.